Moni, ndine Jack. Ndiye anthu aja ali apita ku mlengalenga kumene kuli mwezi aja akwanitsa mission yawo yozungulira kupita kuseri kwa mwezi akuti chipitireni 50 years ago anapita ku 50 years ago anthu ake amene anyamuka pa mission yawo yomwe akuitcha artemis 2 ndi Reid Wiseman Victor Glover Christina Koch ndi Jeremy Hansen nde anapanga travel anafika ulendo wawo anakafika 400,000 kilometers away eti kumene ali eti 400,000 kilometers away from dziko lapansi nde palibe munthu kapena anthu amene anafikapo patali ngati pamene popo awawa ndi oyamba nde tikhozonena kuti apanga history eti nde mmene amayandikira kuli mweziko ndiyonena kuti mmene amazungulira nanga si mission part of mission inali yoti akazungulire kuseri kwa mwezi kumene sitinaoneko timangoona mbali yomwe yomweyo koma kuseri kwakeko komwe amakutcha kuti far side of the moon ena amakutcha dark side of the moon amatcha dark side ife amaona ngati kuti nkwandima koma akuti sikuti nkwandima completely chifukwa kuwala kwa dzuwa kumatha kufika ndithu nde inali yonena kuti akufuna azungulire akaone kuti kuli zotani nde pa nthawi yomwe ana- amazungulirayo panazafika nthawi inayake 40 minutes kunena kuti communication inatani ina- inathawa 40 minutes amadziwa kuti communication ithawa chifukwa chonena kuti zida zawo sizokwanira kukafika kumene koko kuti angamapange control communication nde analuza communication for 40 minutes munthawiyo anatenga makamera amphamvu kwambiri eti nanga si nkhani ndiyoti afuna ajambule aone kuti pali zotani and through zithunzizo apanganso study kuti mpotani even environment even chani akhoza kupanga deduce zinthu zambiri kuchoka pa zithunzi zomwe ajambulazo and pa nthawiyo anakomananso ndinene kuti anaona kadansana solar eclipse chifukwa cha position yomwe iwo anali anapezeka kuti dzuwa linakhala ngati kuti labisika laphimbika kuseri kwa mwezi nde kunakhala ngati kwapanga chishadow chimdima china chake kwa kanthawi ndithu pafupi pamene anafika pa mwezi eti distance yomwe anayandikira kwambiri pa mwezi inali 11000 kilometers eti kuti iwo anali pamwamba kukhala kuti kuti akafike pa mwezipo ulendo wake ndi wa 11000 kilometers nde, ndi pafupi ngakhale pali patali eti when you think of space pa- ndiponena kuti ndi pafupi koma mmene ajambulira ndi maobservation awo akuti pali dzimacrater dzimascars zosonyeza kuti pamwezipo pakhalanso pakuchitika zinthu eti kunena kuti ngati kuti malo ena okhala ngati kuti padachitikapo ngati zivomerezi malo ena pokhala ngati padachitikapo chani eti kuti koma malo ake akuluakulu kwambiri akukhulupirira kuti ma crater enawo amapangika pakagwera miyala mmene timanenera zoti mi- miyala ikuzungulira mlengalenga pena akuti miyalayo imatha kukagwera pamwezi panja eti nkupanga create ichi chibwalo china chake kaya chokumbika kukhala chi crater ma crater ena amakhala akulu mwina 15 kilometers eti koma anatenga nthawi ndithu malo ena crater ina eti malo akulu kwambiri awapatsa dzina dzina lake awatchula kuti caro chifukwa choti mmodzi mwa iwo okondedwa wawo anamwalira dzina lake anali caro nde apereka dzinalo kunena kuti crater imeneyo dzina lake ikhala caro ailoza ndiwo paja amati wachipeza nde chake nde after kujambulajambula kuona zimene amakaonazo amalizitsa anyamukana ulendo wawo akubwerera utenga 4 days akuyenera kufika mu earth pa 10 april pa speed ya mphamvu kwambiri akazalowa mu earth location yake imene anakonzera nzonena kuti akagwera mu pacific ocean eti chi- chi- chombo chawocho chikapanga splash down mu pacific ocean akakafika anthu awo akhala akuadikirira mu nyanja momwemo chapafupi kuti akatani akachikokepo chombocho awalandire ataniso abwerereso nde apopo aya sikuti zatha Akateremo ayamba kukonzano mission ina, Artemis 3, imene akuyembekezera kuti anyamuke mu 2028 kubwereranso. Koma ulendo ukubwerawo akufuna akatere, nanga si apapa akangosefa kuona kunena kuti mpotani, tingatani, kenakono akatani, akonze zoti titere ndipo tingakatere bwanji. Ngati kuti amangochita study kuti aone kuti mpotere mpotani, asankha malo malinga ndi zithunzi zomwe ajambulazo kuti mwina pomwe tingakatereke ndi apa. tizatere tizatani nde mission so far ndi imeneyo tidzanena kuti yatheka yachitidwa complete anthu akadzatani akafika pa 10 april but so far update ndi imeneyo zikomo kwambiri